kodi amalawi izizi zomaprinta ma t-shirt ku malirozi zayamba liti? eh? zayamba liti? panopa amwene mukapita ku area 18 mukapita ku hhi mukapita ku- ku- ku- mtown makamaka blantyre ndi lilongwe sinazionepo zikuchitika ku mzuzu chifukwa ndikukhulupirira kuti anthu aku mzuzu ka 2 minutes kena kake zinthu zimachedwa kufika kumenekoko number one number two kuli anthu ozindikira i think ndunama koma izizi izi zoti maliro achitika leroli eh? kuyika mawa mawa ija ma t-shirt apulintidwa kale kodi anthu ena akakudikirira kuti munthu afe kodi ma t-shirt wa budget inapangidwa kale basi mm, ayika nkhope pamene popo ya munthu amwalirayo basi kugawa anthu avala ma t-shirt kodi chi- chikufuna kuonesa ndani kuti kuti chani mufuna anthu adziwe zoti munthu kwa, kwa amene amwalirawo kuli ndalama kapena mukuonesa kuti zakukhuzani kwambiri chifukwa choti munthu wamwalira Koma ine sindimavesatu kuti ndikayang'ana kuti anthu avala ma t-shirt ku ku kumalira ti- ti- ti- ma t-shirt a black tinake aprinta pamene popo 1972 to 2004 kodi mufuna ndani aone kodi t-shirt imene mukavala leroli muzayivalaso in terms of sustainability ya ma resources this is the most wasteful practice i've seen ineyo ku malawi kuno kodi ndi chani eh? ma t-shirt kungovala tsiku limodzi basi ndiye kuti amenewo simudzavalaso ne mukusangalatsa ndani mukushainira ndani mufuna ndani akutameni please tatengani malirowo mukayike koma zoti mpaka na ma t-shirt chani ah, ineyo pena pake amalawi sindikuwavesa kodi chimene chinachokera kuti ku- kuli kwina wake kumene amapanganso zinthu ngati zimenezozo kodi ma t-shirt iwa ku malawiko atchipa chotani kuprinta chifukwa panopa ndi kalikonse akuprinta ma t-shirt eh? ati birthday munthu akupanga birthday ndikuti anzake onse avala ma t-shirt hmm? i can't keep calm its the birthday of my friend ndani kaya antony masamba i can't keep calm its the birthday of my friend rogers ndikuti basi ma t-shirt amenewo kodi mukangomaliza birthday celebration mukangomaliza kujambulisa picture imeneyi ndiyoti simuzavalaso nanga chikutanthauza chani in terms of resources in terms of sustainability in terms of common sense chabe kodi ma t-shirt amenewo basi basi ndikuti basi anthu aone tajambulisa ifeyo kuti tin- tinakonzekera maliro amene wawa ndapita kwa maprinters titakaprintisa ma t-shirt tavala that's it wow wow madolo ndi muli ndi ndalama madolo madolo muli ndi ndalama mumatha kuprinta ma t-shirt mumatha ku- kubebesa maliro ineyo ndikhulupirira kuti mukanakhala kuti inuyo ndzi- dzi- ndi- muli organized choncho eh? Ah, odwalawo muwapitisa kuchipatala kabwino eh? kaya ndi ku India kaya ndi mwatengera kuchani ku, ku, ku, ku South Africa munthu akangomwalira Bible moja zilimonso kuti David mwana wake mwana wake atam- at- at- atanyenga mkazi wa eni Mulungu anamphera mwana mesa anavutika osadya chakudya chani pemphera kuti mwana uja achire mwana atangomwalira anapempha ndipaseni madzi ndipaseni you know ndipaseni mowa chifukwa choti chofunikira kwambiri ndi munthu uja kuti akhale moyo. Akangomwalira amwene olo kumuotcha anthu ena amaotcha, anthu ena amataya mumtsinje ma Indians yo, anthu ena amangochi you know kungochisiya chifukwa choti basi chatha. Chimene chima chili important pa moyo wa munthu ndi moyo, munthu uja akhale moyo. Mpaseni kalikonse. Nchifukwa chake ine ndimadana nazo kwambiri zoti zinthu kuchani ziliza zoti munthu uja. ana anakula movutika moyo anadwala nthawi yayitali kumwalira mu mu ukapolo akangomwalira eh, kukampangira chi- chitumbira chinake cha bo ku terrazzo chani chani kuonesa kuonesa mphamvu pamene aja anthu kusonkhana ndalama koma mwana akamafuna fizi pa, pa, pa, pa, pa society pamudzi paja anthu samasonkhana kungomwalira mwana amene uja ma t-shirt ndikuti muprinta ayi makayi amalawi let's, let's, let's do better hmm? si zoti maliro anuwo anthu anena kuti si maliro chifukwa choti simunaprinte ma t-shirt si- chifukwa choti simunavale ma t-shirt Tisa- tisa- tisayambise zima practices zauchitsiru for nothing tsiku linake tizakambirana zachani za maluwa amene anthu akuyika kuma- ku- ku kumanda panopa amwene from chitipa to nsanje ndikuti agula zimaliwo za plastic zija ah, zi, zi, zimaluwa za plastic kuyika pa mtumbira ameneja maliwa a plastic, ma, maluwa a plastic maluwa a plastic dzina zake zoti they look fake kumaoneka kuti izi za fake izi maluwa ndi maluwa ndondoaji za china dzina zake mufuna ndani akutameni nde tizikhala kumene kujako after three days ndekuti zauma zaumbidwa ndi mvula, chani ndekuti zikungoyoyoka kuthawa polluting the place maplastic amenewa kodi d- d- d- d- should, should we continue ine ndikukhala ndikuona ngati kuti boma lingopanga bani kuti pasakhale munthu ogulisa zimaluwa za plastic izo unless mukuyika mchani mu ndinu a interior designer mu nyumba koma kumanda amwene eh, ndi kuti anthu amayika kumene kalekale zimene amapanga anthu hmm? kachitika maliro ndi kuti apita ku- kwa aneba amene ali ndi maluwa eh? katenga timaluwa dzeni dzeni kuyika pamene pajapa symbol yoti moyo umatha kuwala after three days maluwa aja ndikuti apanga chani disintegrate basi zatha munthu uja wamwalira sizoti chimene chija chikuyenera kukhala permanent symbol kumene ngati kuli permanent symbol mukayikeko chani chiliza or something koma amwene zimaluwa za plastic kumene kujako kumanda kuja ndikuti panopa sitikuziwa zoti panopa ku ku 18 ku HHI kuli bwanji koma tikungopanga chani pollution sitikusangalasa munthu omwalira aja sabwereranso omwalira aja siziku- sizikuwakhuza komanso anthu ena ake sakutamani kuti ena akagula zimaluwa za plastic anthu anthu enafe amene tili ozindikirafe tikukuonani tiku- tikukunenani kuti awa nde ndi dzitsiru eh? ngati ali dolo kwambiri sizoti muonetse mphamvu kukagula dzimaluwa za plastic ngati muli dolo kwambiri tapitani mukapeze maluwa enieni mm? ma tulips ma poppies you know ma dandelion ma dandelions mukayike kumenekoko mm? every fortnight muzikayika maluwa a fresh kumeneko ngati inuyo muli adolo ngati mukuwakonda adha omwalira koma ayi amwene eh? ayi amwene dzimaluwa za plastic ndiye avala dzima t-shirt kumeneko tima practices tinati ayi ayi hmm? tsiku linake tizakambiranaso zachani anthu amene amafuna tizifupa ku ma birthday hmm? ndili ku mulanje ndimakhala cha kwinakwake ku mulanje kuyitanira ku birthday mm, kuwaseva titi chakudya titi tina cake you know birthday yakumudzi basi kena kubwera kalichero adha akufuna ndalama Mm, anthu azifupa umenemo azifupa amwene ngati simukufuna tibwere ku birthday yanu osatiyitana ngati mwatiyitana ku birthday yanu tidyetseni koma sizoti mutipemphe ndalama mumaziyamba dala nokha sitimadziwa za birthday yanu we don't care kaya mukalamba kaya munenepa kaya mukuchita bwino kaya mchani fuck it and fuck you koma tikabwera ku birthday yanu please chonde osatipempha ndalama tifupe chani no no ndi birthday yanu ngati simukufuna tijoine cool sitibwera ngati tabwera timweseni mowa timweseni sobo timweseni tidyeseni chakudya in your pocket chifukwa mwaziyamba ndinu koma izi zoti pakhala anthu asupe ku, ku, ku birthday yeah, yeah. Mm? musa musatengere mwayi wopempha pa zinthu zilizonse kalikonse basi mukupezapo mwayi wopempha no, no, no that's not it that's not it ineyo zinthu zanga zimene zimandibowa heavy zimandibowa heavy and if nditakhala ndi birthday ineyo okay chabwino ngati pali merchant ina ake kumpempha apange sponsor fine koma aliyense basi apange contribute ku birthday yanga ayi ayi ayi ayi. no no no sizoona anyway that's it